aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene chikhupiro chonse choti zanu zonse kumeneko zili bwino tinacho ndithu ifenso kuno kwanu ayi ndithu moyo amwene Masiku basi akupita. Zodandaulazo nde hmm. Tidandaula mpakana liti? Basi tapima amwene. Ndipo ndangofika pozolowera. Zambiri zikuchitika. Komabe mundilole kuti leronso monga ndimachitira nthawi zonse ndivulire kachipewa omwe aja a Kwezy Buses. Zotsogola kwabasi, bus zosakayikitsa, ukakwera bus za Kwezy paulendo wapakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, Umadziwa ndithu kuti aah ulendo uwu basi tikafika. Kachakudya kabwino mkati mwa ulendo komanso osayiwala paja mu bus zonse za Kwezy muli Wi-Fi ya ulere, internet imaphweka kwambiri mu bus za Kwezy ndipo ulendonso umakhala wabwino sutalikansoyi. Munthu lero ndadzuka munthu wa mkwiyo kwambiri. Namuyendera Deveriyasi ulendo uno ku malo kwake kwa ntchito m'tauni. Nthawi ina iliyonse tikakumana amakhala akundiwuza kuti iyayi Obwande, mukuyeneratu inu mudzandiyendere tsiku lina lake kuntchito kwanga. Mudzawaona abwana anga. Mwina nawonso adzadziwe kuti ndili ndi abale, mwina mwake angasiye kutizunza. Zimenezi ndi zimene ndinachita amwene. kumuyendera Deveriyasi ku malo ake a ntchito. Koma zimene ndakaona kumeneko ndi zimene zandikwiyitsa amwene. Ngati ndinamudziwanso Deveriyasi? Ayitu, anali mbuu ngati gule wamkulu wa mtundu wa kapoli. Nangodziwira mchena wake atandiona nthawi imene amasekerera. Akuti nthawi yopuma alibe achina Deveriyasi. Nthawi zonse amakhala akunyamula katundu wa abwana kukweza m'galimoto zikuluzikulu. Akafuna kuwakalipira amawakalipira ngati ana. Akafuna kuwakwapula kumene Amawakwapula ndi chikwapu ngati ananso. Mumtima ndinangoti hoo! A Deveriyasi. Paja tili ana munkanenetsa kuti inu masewera simufuna. Mpakana aphunzitsi akafuna kukukwapulani munkachita kunena kuti kuli bwino sukuluyo kuisiya. Koma zokwapulana simungalole. Lerolino nde mukukwapulidwa mutakula kale. Munthu umakwapulidwa kuntchito. Ayi, Izo ziri apo. Sikuti ndinakwiya kwambiri ndi mmene achina Deveriyasi akukhalira, ayi ndithu. Ndinakwiya kwambiri ndi malonda amene mabwana awo akupanga kwathu kuno. Ndinakwiya kwambiri chifukwa kwathu kuno tiri pa mavuto adzaoneni a ndalama za mayiko ena. Amati, amati kaya fo, forest, fo, fo, kaya amati fo, fo, fosikesi, ka- kaya, kaya anzathu ophunzirawo. Koma ndimangodziwa kuti akukamba za ndalama za mayiko akunja. Zinandikwiyitsa koopsa chifukwa zikuoneka kuti ndi vuto ndithu ndipo pang'ono ndi pang'ono chuma chathu chikudilizika. Chimene chinandikwiyitsa kwambiri ndi choti ngakhale tikudandaula kuti kwathu kuno kulibe ndalama zakunja, koma anzathu, mwanje wa bwana wake wa Deveriyasi, zikuoneka kuti sizimawakhudza n'komwe. Zawo zonse zimayenda bwinobwino. Ndi pamene Deverlius amaulula kuti, mm, obwande. Amangotigwiritsatu ntchito kuti anthu adziti anabwera kudzachita malonda kwathu kuno, koma cholinga chawo anabwera kudzathandizira kutulutsa ndalama zakunja kwathu kuno. Pamenepa ndi pamene panandikwiyitsa kwambiri. Anandifotokozera bwino lomwe kuti kwathu kuno ndalama zakunja zilipo ndithu. Koma anzathu mmwanje wa bwana wake wa DV akumatulutsa ndalama za nkhaninkhani kupita nazo kwawo. Akuti akumachita kunena kuti kuno ndi kophweka kwambiri kupanga masanje otulutsa ndalama zakunja kumapita nazo kwawo. Anatsekula timakampani tambirimbiri, amanama kuti akugwira ntchito youmba katundu kwathu kuno. Chimene amachita bwana wa DV amakhala nthawi ina iliyonse akupangana ndi anzake kunja kutinamiza kuti akufuna kugula makina opangira katundu amene tikufuna kwathu kuno. Monga mwa nthawi zonse, basi ife timasonkhanitsa forexiyo basi kutumiza kwawo kuti katundu abwere ndi amabweradi makinawo kena kake kachabechabe kotchipa koma chifukwa amafuna apeze njira yotulutsira ndalama zakunja kwathu kuno anzake a abwanawo kunjako amayika katunduyo pa mtengo wodula kwambiri kuti ndalamazo zituluke mosavuta komanso zambiri akabwera katundu amangomutsekera osamugwiritsa ntchito kenaka amadzanena kuti ah, waonongeka akuyenera kukakonzedwanso kunja kumene adachokera ndiye amadzamutumizanso kwawo ulendo wina akafunsanso madolasi ena kuti akufunanso ayitanitse katundu basi choncho masiku numapita kwina kwakuthandiza anzake ochuluka kwambiri kutulutsa ndalama zakwathu kuno analemba anyamata ambiri anawatsegulira mabuku aku banki amagwiritsa ntchito anyamata amene aja kumatumiza ndalama kunja ngati akuthandiza abale awo amene ali kunja akuthandizira kutulutsa ndalama kwathu kuno. Ndikudziwa mufunsa kuti nanga ndiye mabwanawo tinene kuti zimenezi sakudziwa? Ayitu, aliyense akumadziwa bwino lomwe zimene zikuchitika amwene, sizachilendonsoyi. Koma palibe amene akulankhulapo za izi. Bwana wa Deverius ngokoma mkamwa kwabasi, anapanga ubale ndi aku banki kumene amamuthandizira kutulutsa ndalama, anapanga ubale ndi apolisi sangamumangeyi anapanga ubale ndi oweruza ngakhale atakalowa m'bwalo la za milandu palibe chingachitike ndi bwenzi la ambiri a ndale kuno amaudindo awo palibe angamukhudze kwathu kuno ndalama zakunja ngakhale titatani koma vuto silingathe chifukwa alipo maenje ochuluka amene ndalama zimatulukira tikuwadziwa koma chifukwa cha dyera sitikufuna kuti titseke maenje amenewo. Anthu obwera tawalola adzikhala mzisakasa kwathu kuno azichita bizinesi youmba magwaladi mongonamizira chabe koma pansi pa mtima akudziwa ndithu kuti aa Manyasawa samazitsata tiyeni tibatulutsa ndalama zawozi adzisowa madola ogulira mankhwala kunja adzisowa ndalama yogulira fotereza adzichenjera kusalikonda dziko lathu amwene kutukuka kwathu kudzakhala kovuta kwabasi madirama kuno sakutha kumpingo wathu wa mandalena kuja ayi ndithu kwakhala kuli bata kwa kanthawi ndithu kufikira posachedwa apa pamene munthu wa chauta zinamveka kuti wakasuzumira kumeneko monga momwe anthu onse akumachitira kunali kumufundika litaka lonse lathunthu nkhosi kuti takulandirani munthu wamkulu wa tsitsi lake ngati kamwana ka mkango bwerani ndithu tipange zoyanyamuka basi eti tisanadyere chakudya cha madzulo kumene ndi pamene timamvanso kuti eya anandilandira maola angapo apitawa komanso ndiye ndimafuna ndilengezenso kuti basi ndatuluka Ah, bwanji langa ah basi talephera kugwirizana zina zake mwalephera mukanthawi komweka munayamba kale kukambirana mpaka nakulepherana mukanthawi komweka komatu kwathu kuno kuli anthu azisudzo mwamva inu Ndiye litaka lathu tidakufundikani lija la nsalu za malokomaloko mulitani? Mutibwezera? Chifukwatu sitinganene kuti lavalidwa kale, si pompano pamenepa? Pena ndikumati ndikakhala, ndikumaganizira za 2025. Ndikumanena kuti eehe! Komatu kuli gule amwene. Kuchitika madirama ambiri kwabasi. Kaya zawo izo! Koma zinangondiseketsa, kulowa m'bwalo la zamasewera, mpira sunaugunde ndi komwe, basi ha! Ndikutulukamo basi ha! mmene ndikuonera ah, eh, akhoza kundidyakamo mmenemo atulukanso atangolowa akuti nthawi yomweyo anawapatsira udindo woyendetsa nawo kampani za boma koma ndiye kuti ndizophweka kwambiri kuyendetsa nawo kampani za boma eti nanga kungolowa lero ndi lero basi nthawi yomweyo inu mukhale mu bodi basi nanga enafe bwanji za mabodizo sitikupanga nawo zikumatiphonya pati kapena mwina zikufunika kusunga tsitsi choncho kumaoneka ngati kamwana ka mkango kapena Abwana nafenso mukanatiganizira amwene tidzikayendetsa nawo kampani zina zake za boma ah zilibe kanthu kusukulu sinakhalitseko inde komabe ma the there is the the chizungu ngati chimenechi timatha kumva bwinobwino komanso nawo mpingo wa mandalena mmalandiralandira enawa zina zofunika kusamala nazo tisachite kuonetsera poyera kuti tili kakasi